ar an Spotify aip tá sé anois le feiceáil. Tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde ar dtús báire, Enya Weir. Enya, cad é mar atá tusa, mar atá tusa, because bhí tusa tinn cúpla seachtain ó shin agus sin an fáth go raibh an cineál sos beag againn. I know, fuair mé Covid arís, sin an tríú huair anois.
Padraig! Embarrassing! Tá sé in Éirinn, like ní sé comharc maith mar bhí muid ag caint faoi seo sular thosaigh muid, nár shíl Covid le déanaí agus Ní raibh sé sin, ar chor ar bith. Fuair mise Covid agus bhí mé marbh sa leabaidh, ní raibh mé ábalta bogadh fá choinne cúpla lá, ní raibh mé ábalta an podchraoladh seo a thaifead, so níl a fhios agam cad é do, cad é a bhfuil tú spailthiúil leis ach nuair a bhí mise. Hey, bhí sé uafadú uafásach, ní raibh mé in ann dul áit ar bith, bhí mé just ag imirt Playstation an t-am ar fad. Boo hoo! Bhí mé chomh brónach, bhí brón orm, Enya, come on!

Ní bhfuair mise Covid go hat-trick fós. Ní bhfuair mé ach níl sé faighte agam ach uair amháin ariamh i mo shaol so táim breá sásta leis sin. Yeah, tá mé, tá mé gléasta inniu i mo cineáilín feisteas oibre, you know, tá mé cineáilín breathnú, cineáilín smart, bhuel. Dúradh liom gur bhreathnaigh mé cosúil le duine eicínt a bhí tagtha amach ó rave.

So dúirt Angie M 3 0 6 8. Ó, tá sé óg aige.
TQ, Tá do gheansaí rad! Enya, Tá tú chomh hálainn is a bhí riamh! Thank you, go raibh míle maith agat Angie. James, Tá an chuma ort nach bhfuil tú ach tar éis rave a fhágáil mar is gnáth!

go stumbleáilim amach as rave. Oi, níl 's am. But I tell you one thing, go raibh míle maith agat an té a chuir an teachtaireacht sin isteach, bhuel tá mé ag tógáil mo skin care routine an, an dáiríre anois.
An rud faoi, an rud faoin, faoin duine seo, chomh maith, ná go mbeidh siad ag éisteacht leis seo, mar ag tús an tráchta sin dúirt siad, Tá mé ag foghlaim Gaeilge agus éistim leat beagnach gach lá.

San Abbey Theatre, roimh a ndeachaigh mé chuig Techno House. No, tá foill How diverse. Ní hé sin an plean a bhí agam. An plean a bhí agam was bhí mé ag bualadh suas le ceann de mo chuid cairde ón ollscoil, uh, Aoife atá, what do you call it, tá aithne fíor mhaith agam uirthi le seacht mbliana, sé, nó seacht mbliana siú- anuas, bhí muid sa chéad dráma ar an ollscoil le chéile, like, this is, we- she's a day one. Um, agus, eh, chuaigh muid ag- agus bhí muid chun feiceáil ceann dár gcuid cairde eile a bhí sa dráma sin, a bhí chun a bheith i dráma san Abbey, so obviously caithfimid an tacaíocht a thabhairt dó. So téann muid chuig an dráma, tá an dráma iontach maith, agus ansin deireann siad linn, Ó, tá cóisir ag gabháil a bheith againn ar bád anois, más maith leat teacht linn. And we were like, what? Agus tá like pub ar uh, an Liffey i mBaile Átha Cliath agus is bád é, but just tá like suas an staighre ann agus thig leat um, like, is teach tábhairne é ag an am céanna. So we were like, absolutely, boat party 100%. So chuaigh muid chuig sin agus bhí craic ar dóigh ann agus ansin ag a dó a chlog bhí just there's thingy oh tá muid chun dul le haghaidh boogie and sin na focail amháin a d'úsáid siad tá muid chun dul le haghaidh boogie and I was like alright yeah cool like right muid ar fáil tamall beag or whatever you know we'll see what the craic is whatever so lean muid iad and just lean muid iad agus lean muid iad agus lean muid iad go dtí gur land muid ag Izakaya i mBaile Átha Cliath i lár

thiocfadh leat oíche mar sin a bheith agat riamh i nGaillimh. Tá a fhios ag achan duine achan pub i nGaillimh, níl rud ar bith éagsúil, níl rud ar bith úr, mar gheall go bhfuil sé beag. Sin an rud exciting. An dóigh go raibh do oíche, sin cosúil le oíche a chloiseann tú faoi like scannán nó like oíche a bhíonn ag like Áine, Áine, pop rave. Áine, Áine, side note, ok? Tá muid ag coinneáil a bheith ag rá le Hugh bogadh go Gaillimh, ní bheith ag croí dá bharr acu. Níl mé ag shiteáil ar Gaillimh, tá mé just ag rá tá rudaí sort

involved le achan rud a bhaineann leis an obair. They were really like part of the crew, part of the ship, you know. Bhí Yeah. Tá sé ag crochadh thart amhain. leis na leis na baill foirne eile achan lá. Tá tú ar laethanta saoire anois leo, bíonn tú ag déanamh yoga, pilates leo. Yeah. Arcade!
Yeah. Ná ná déan dearmad ar an who stuck with you, you know, James? Yeah. You know? You know, Mhm. tá muid muidne na OGs. In the bad times.
In the bad times.

Is tusa Lewis Capaldi an grúpa cé mar a. Ar laghad tá muid ag dul a chéile a fheiceáil roinnt mhaith anois don chéad mhí eile. Yeah.
Cúpla Yeah. cúpla uair.
Bhuel, tá mé ag súil go mór leis sin. I know, ní tharlaíonn sé rómhinic, but anois there's all of a sudden. It's Seachtain na Gaeilge, sin an rud atá ann. Seachtain na Mhm, Gaeilge tá teacht sé. suas. Tá sé ag tabhairt le chéile muid cúpla uair. Yeah. Yeah.
So tá tá leithscéal againn anois le le a chéile a fheiceáil as opposed to just Mhm. mise ag dul siar go go Gaillimh and causing mischief and then then uh ag teacht 'na bhaile arís le haghaidh LA. Agus ag fáil Covid agus ag tabhairt Covid do dhaoine. Ní thug mise Covid do duine ar bith! Ní hé mise an duine I swear it! I swear on it, please, le do thoil! Ní raibh aon, what do you call it, ní raibh aon symptoms orm. I was, I was clean as a whistle. Um, ag caint faoi ghabháil chuig Gaillimh. Caithfimid labhairt faoi, because an t-am deireanach go raibh muid ábalta seó a thaifead le chéile, bhí sibh ag ullmhú le haghaidh cóisir breithlae s'agaibh. Ehm, agus ní raibh mise in ann a bheith i láthair, and i'm sure go raibh sin pointe ollmhór don oíche that, you know, ní raibh aon duine in ann ceiliúradh gan mise a bheith ann. But idir, idir an caoineadh agus idir an, you know, the obvious heartbreak, like, caidé mar bhí an oíche.

sa droch-am, sa bhfuacht, sa mbáisteach thíos in Iarthar na hÉireann, ag iarraidh bheith linn, just ag iarraidh bheith linn, ní hionann is daoine eile a éalaíonns go dtí an ghrian is rudaí agus. Gabh mo leithscéal! Bhí mise ag eitilt amach an lá sin! Yeah, fair.
Bhí Hugh ansin ag gramáil an lá sin agus bhí mise ag amharc ar an fón ag rá Tá sé chomh brónach nach dtig le cara s'againne a bheith linn agus bhí Hugh ansin like I'm on holiday
Let's go to the beach the beach let's go yeah.
get away what you gotta say Sun's out huns out oh my god
Oh my God umm no I really wish go raibh mé in ann dul umm because obviously bhí sibh féin ann, bhí bhur gcuid cairde ansin umm bhí ár gcuid cairde ansin you know a lán daoine bhí mé ag iarraidh níos mó ama a chaitheamh leo umm daoine is breá liom just a ama to just to see you know umm. totally no ulterior motives agus eh bhí ehm ná bhí mé bhí mé bhí mé an-bhrónach nach raibh mé in ann dul ehm but raibh oíche fhada agaibh like like ar deireadh like raibh cáca ann like was there like you know raibh maisiúcháin ann like I feel like like cén saghas cóisir breithlá a bhí ann? So chuaigh mé féin is James isteach an tseachtain sin go Áras na nGael bhí muid istigh i ndiaidh seoladh Raidió Rí-Rá agus Dúirt siad ó an bhfuil sibh ag iarraidh maisiúcháin and stuff a thabhairt isteach and d'amharc James orm and I was like no like tá maisiúcháin agaibh bhí cúpla fairy light in airde Dúirt James go ndéanfadh sin cúis agus um dúirt Cillian go bhfaigheadh sé cáca dúinn ach uh ní bhfuair sé cáca dúinn but do you know what bhí oíche an-mhaith againn bhí um na hoibrithe istigh in Áras na nGael iontach deas iontach foighneach thug siad deochanna saor in aisce dom féin is do James agus lig siad B'fhéidir nach ceart dúinn bheith á rá os ard, lig siad do James pionta s'aige féin a dhóirteadh, b'fhéidir yeah tá cead agam pionta agus yeah bhí oíche an-mhaith againn agus ina dhiaidh sin chuaigh muid chuig an Róisín Dubh agus ansin ní fhaca mé James, rinne sé an Irish goodbye orainn agus d'éirigh leis rith abhaile ag thart ar a haon a chlog ar maidin so ní raibh oíche chomh deireanach sin ag James.
No. Um, yeah, ní raibh, no. ach bhí oíche amháin, so, í, uh, agus ní raibh aon cháca i mo bhéal, ó, mar dúr, deireann an seanfhocal, eating is cheating, so, um, sin, sin an fáth, just, it's just alcohol amháin a bhí ann, agus sin mar ba cheart, so, so, togha an rud é, agus, um, agus, like, dúras bhuel Irish goodbye bhuel, go go raibh roinnt ólta agam agus bhreathnaigh mé timpeall orm féin agus bhí mé fáil beagáinín woozy agus dúirt mé tá sé níos fearr dhom dul abhaile. So bhí ciall agam. Tá mé fáil ciall i mo aois, you know? Mhm. You know? D- le- I mean, agus tá an, tá an aois le taispeáint ort, you know. I know, But an, I ru- an know.
rud an, an rud le James ná chonaic mé é agus bhí sé go breá. Agus ansin chonaic mé arís é, ní go bhfo-mhaith agus Just ní raibh sé go, ní raibh sé go breá. Streachailt.
Bhí ar, bhí ar Cillian sort é a threorú isteach sa Róisín dú. Bhí sort, bhí bonding ag dul ar aghaidh ansin idir a mbeirt agaibh, sílim go raibh sé, go raibh sibh ag cuidiú lena chéile. dul isteach an doras fáil thar an security, you know. Bíonn beirt in ag 45 degree angles go dtí.
Just got a a leaneáil ar a chéile cosúil le just just triantán ag siúl isteach go dtí dtí an pub. Um, ah no. Well tá mé sásta cloisteáil go raibh oíche mhaith agaibh but arís I wish go raibh mé in ann dul agus um, cén chaoi a mbeadh an dá raibh mise ann I wonder cad é an mbeadh aon craic ná gas eile.

That's the Sinead. Níl muid ag tosú seo arís. Níl muid ag tosú seo arís. No. Dead and buried, bhí sé, ba choinne é, but yeah. Well, actually, scéal greannmhar, bhí an duine a thosaigh mé ag obair le, le gairid sa TG4, dúirt sí go raibh sí istigh i Caribou lá amháin, Agus bhí sí ag breathnú siar ar an gcailín seo agus bhí sí ag rá, aithním an fear sin. Agus ansin dúirt sí, Ó, sin é Hugh. Agus dúirt mise léithe, Cá bhfaca tú Hugh arís? Agus dúirt sí, Caribou. Agus dúirt mise, Sin an áit céanna, bhí sé ar an, an dáta sin agus dúirt sé, dúirt sí ná bhí sé definitely ar dáta.
Dúirt mise léithe, cos cos cos cos chuaigh your one chuig an leithreas, I think if my lad, chuaigh sé ag an leithreas agus thiontaigh sí thart agus chuir sí like an you know an crág ar an ar an ar mo dhroim agus dúirt sí, oh you know you're my gary um falsa, you know, níor mar gheibh tú abartha leo agus tú ar do choinne agus tú mar, oh, well, níl mé ar coinne. And, but obviously...
Fiú ó chuma, fiú do onlookers a bhí ag amharc oraibh, shíl siadsan go raibh tú ar coinne. Nach ndéarfainn sin achan rud, mar gheall ar, feiceann tú an sort dynamic idir bheirt nuair atá siad ina suí ag tábla le chéile, you know, is feiceann tú an, má tá sort chemistry ansin. Yeah.
Chemistry.
Chonaic sí rud éigin.
Feiceann tú na síogaí beaga grá ag floatáil timpeall oraibh. Cupid, I get you tired. Is romantic ceart thusa James, that is a, that's a real cute, na síogaí, na síogaí grá.
Bhuel, ní cheapann aon duine atá i mo phobal gur romantic mé ach bhí, obviously bhí, mar a dúirt sí ansin bhí sí amuigh ar dáta le Valentine's Day. Ar an 14th of February bhí mise istigh ag obair agus bhí mé ag rá le chuile dhuine, Ah, sure, níl a leithéid de rud ann is grá.
Sure, bhí mise ag cuartú athfhriotal faoi choinne na meáin shóisialta s'againne Lá Fhéile Vailintín agus chuir mé seo isteach sa group chat agus goidé a fuair mé ar ais ó James, ach níl a leithéid de rud ann is grá, James Ó Flatharta 2023.
Agus bhí mise réitithe ar mo Palentine's date le é a chur isteach. Chuaigh muid go dtí bialann like really deas Francach i mBaile Átha Cliath. Áit a raibh, bhí like Caelainn McGrath ansin ag an am céanna agus bhí like, you know, it was the place, it was the place to be. Ag, but

Um, an bhím dinge fully just ag sí an sin. Agus táis cin na lads like, ag, ag genú tóis ar who was going to last or not. He was like, yeah, tan lad sin, he's into her, but she's not into him. Uh, an lad níl ein gran sin. Uh, the siad sin go le dhéanú go mai, whatever. Um, Ring which in the reach na híche. So, uh, sin, you know, fim se an gríhe. for Valentine's. That's a great Palentine's activity, maith sibh féin, d'ith sibh, go bhfuair sibh couples eile suas. Yeah, exactly.
Well ní dheachaigh muid, ní dheachaigh muid suas ag na leanúin. Gabh mo leithscéal, she does not like you. Just by the way, caithfidh mé insint anois, níl aon suim aici ionat in aon chor. samhlaíoch. But um caithfimid fosta a lua tá muid an cos I think gurb é seo an seachtain is fearr le tamall anyway agus you know agus muid ag teacht suas ag Seachtain na Gaeilge tá an Ghaeilge ag teacht trí Paul Mescal ar an ar an

líofa, semi-líofa, like bhí sé líofa shíl mé ar an gcairpéad dearg. Cheap mé, ceapaim go raibh sé i scannán blianta ó shoin agus bhí cúpla focal Gaeilge aige sa scannán sin and then mar a deir sé féin rinne sé Gaeilge don teastas sóisir agus bhí sé ar Chuaigh sé go Gaelscoil?
Yeah, chuaigh sé go Gaelscoil. Ach go leor daoine, tá go leor cairde agamsa a chuaigh chuig Gaelscoil ach nár úsáid é ó bhí siad i scoil is deireann siad anois á níl an muinín agam níl mé ábalta gaeilge a labhairt ach tá siad like bíonn sé acu but fair play dó gur sheas sé suas os comhair camera agus ag microphone um tá mé cinnte nár thug Caitlín rogha dó agus rinne sí job iontach ag cur cur eagla air but do you know fós fair play dó go ndearna sé sin agus is maith liom sin a fheiceáil because mar d'iarr sí air chomh maith ceann de na ceisteanna a chuir sí air ná ar mhaith leat scannáin a dhéanamh trí Ghaeilge as sin go mbeadh go mbeadh sé class, rud éigin mar sin a dhéanamh. Bhuel, tá sé singil arís agus tá siad ag cuartú daoine do Grá ar an Trá, so, you know, dá raibh sé ag iarraidh cur isteach.
Tá mise actually tinn ag feiceáil Grá ar an Trá because tá just daoine ag rá liom cur isteach air. Is mé ag rá, níl mé ag iarraidh mé ál, ní theastaíonn

Is maith liom an coincheap. Is maith liom gur duine líofa é ag sort of cuidiú le duine nach bhfuil ach cúpla focal acu. Sílim gur Yeah. like bunús iontach é sin fá choinne gaol a mhairfeadh because beidh i gcónaí rud éigin agaibh le labhairt faoi. Um, agus fosta, tá cuimhne agam nuair nuair a chuir siad amach an um,

Ná fiú ceann i Meiriceá, just go raibh an oiread sin Gaeilge ag ag gradam Sasanach ar oíche mar sin, you know, bhí sé, bhí, sin rud a bhí speisialta I think do dhaoine fheiceáil. Agus yeah, Agus go sin, raibh na Banshees an Best British Film, cé ah, go 100% in yeah. Éirinn a bhí sé déanta. So, tá Well, sin ag- mhínigh sé, tá mhínigh sin sé feeling é, sweet freisin, like, go raibh siad as sin. I like, know. oh, But mhínigh sé é sin, dúirt Martin McDonagh, look, bhí bhí an maoiniú uilig ó chomhlachtaí Breatnach, but yeah, is scannán Éireannach é.
Tá sé cosúil le rá go is clár Sasanach é Father Ted. Yeah. Yeah.
Like, like technically tá an ceart ansin, but um, mm -hmm. dúirt duine uh, dúirt duine de na lads ag obair rud faoi agus he was like um, just mar gheall go go bhfuil scannán suite in áit éigin ní chiallaíonn sé gurb as an

cén dóigh seo a dhéanamh, agus muid just ag stánadh ar like screen blank le haghaidh like deich bhomaite, just ag iarraidh smaointiú ar like headlines amháin, agus bhí just an lad in aice liom was just like just scríobh rudaí out and then smaointiú ar na rudaí beaga ina dhiaidh sin nó whatever and I just chuir mé chuir mé ag gabháil like game soundtrack this I sound so cool uh, chuir mé ag gabháil like a like a fighting game soundtrack it's just I just fucking Good thing go bhfuil Gaeilge sexy arís because

But, so scríobh mé, so scríobh mé an Nom, app. nom, nom!
Yeah, I'm eating it up. Ní sin an rud a dhéanann. Yeah, I'm eating it all up. Nom, nom, nom. Tá mé ag ithe ar fada. Nom, nom, nom. Mmm, tasty Gaeilge. Come on, like, you know?

Lid le do thoil. Thaitin an ceannlíne liomsa. Yeah.
Oh, like, and it was, ní mar rá, like, go raibh, like, na céadta, like, ag seasamh taobh amuigh le pitchforks or whatever, like, being like, can you fucking, like, you know. Um, but, uh, yeah, nó just thug mé fáilte air sin. So just the thing would be if he that thought, like, bhí duine ann who was like, duine amháin who was like, um...

Share don alt ar suíomh s'acu féin fosta ar Twitter s'acu féin. No, I'm telling you. Maith thú, maith thú. An-bhródúil as.
Yeah, no. Tá muid is go tá muid chomh sásta. Tá muid tá muid go happy. Mar a deirtear amuigh sa Ghaeltacht. Um, Go mac fé happy. Ma- Tá mé go happy.
Um, but an gceapann sibh anois, like, so, like, Tá like tá an Gaeilge like cool anois like you know tá an méid sin like an gceapann tú go mbeidh like athrú mór anois in like an méid stuff a bheimid ag feiceáil i nGaeilge like go mbeidh níos mó like scannánaí difriúil i nGaeilge anois ehm ná cláracha teilifíse or whatever like cad é a cheapann tú a thiocfaidh suas anois?
Sílim yeah go mbeidh i bhfad níos mó cláracha teilifíse agus scannáin trí Ghaeilge ann ach tá súil agam go spreagann sé just an pobal le Gaeilge a fhoghlaim sílim go mbeidh giota beag de thionchar ag sin like nuair a fheiceann siad a leithéid de Paul Mescal atá chomh like current agus cool agus let's face it galánta yeah is breá le achan duine é so mm -hmm. just tá súil agam go mbeidh daoine óga ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim you know mm. Yeah. Tá an bóthar, tá an bóthar like ann anois, like tá siad in ann a fheiceáil, tá siad in ann gabháil ag na friggin Oscars le yeah.
le scannán trí Ghaeilge. So is suas chuig na daoine atá ag iarraidh bheith ag déanamh scannáin is bheith gur chlárach íana muid a háir as mu a chuir na cláracha sin agus i sin.

Mura nach bhfuil like ard level like European Parliament level Gaeilge acu like nár cheart daofa é a labhairt whatever but like bhí like bhí sé sár le feiceáil like cé like you know go raibh sé tamall ó labhairt Paul ó you know bhí sé like ag labhairt Gaeilge go rialta whatever agus you know ní raibh sé róchinnte faoi cúpla focal but then like fuair sé é whatever. It's go hiomlán like féinmhuinín like

Táimid, mothaíonn sé an-proifisiúnta. Like, I don't know bhfuil fhios acu cé muid féin. Like, I think ceapann siad, like, it's like, oh, like, trí láithreoir ar Raidió Rí-Rá, like, sin, like, yeah, sin, you know, caithfidh sé go bhfuil siad an-proifisiúnta. Sin technically ceart. No, tá sé ceart, is láithreoirí muidinne, yeah, but it's, I think ceapann siad that the tagann sin le, like, a degree of professionalism agus go bhfuil muid an-classy, agus go bhfuil muid sin.
Bhuel, tá, tá Hugh ag gabháil suit a chaitheamh, ní fhaca mise i mo, i mo chairdeas leatsa, an t-am uilig a bhfuil muidne cairdiúil, ní fhaca mise tusa ag caitheamh suit go fóill. I think go mbeidh sibh, beidh sibh ar an talamh, I think it'll blow your minds. Bhí mé ag cur tú col ar an talamh ag gáirí. Oh, no!

agus but anois beidh mé anois suited and booted beidh carbhat orm, brown shoes I don't think go aithneoidh sibh mé ar chor ar bith. Fan, what, bróga donn, cén dath atá ar an suit?
Oh like a kind of a navy kind of like with red James. Ok. Glacfaidh sé leis.

But bhfuil sibh ag súil go mór leis? Bhfuil sibh ag súil leis an Ard-Fheis? Ah, ní raibh mé, ní raibh mise riamh ann cheana, bhí tusa, ach tá mé ag súil le cairde linn as scene na Gaeilge a fheiceáil agus dul chuig rud éigin úr le chéile, you know, taithí úr mar chuid den ghrúpa galanta seo. Agus tá mé ag súil le céilí iontach a bheith againn oíche Dé Sathairn, go maith.
Mar ré le cúpla. Chuile am so. Umm yeah so súil agam bheith ann sa Satharn but uh yeah ní bheidh mé ann ar an Aoine, brón orm but uh Sin alright. beidh mé ann ar an Ciallaíonn Satharn. sin go bhfuil seomra agam féin uh, Níl. ar oíche Aoine. So níl What? níos mó. What? Tá bro- tá brón orm a rá leat. So tá an óstán i ndiaidh glacadh le go leor Úcránaigh. So fuair mise glaoch a rá an mbeadh sé ceart go leor dá roinnfinn an seomra libhse agus bhuel ní raibh mé chun no a rá so tá tá tá housemate agat tá roommate agat.
Bhuel muid istigh i family room arís ar cén dóigh bhfuil sé orm? Yeah sílim go bhfuil sílim go bhfuil yeah leabaidh sílim b'fhéidir go bhfuil sibhse ag roinnt leabaidh agus go bhfuil leabaidh domhsa.
Oh my god. Bí réidh le bheith i do spúnóg mhór, Hugh.
Spúnóg mhór? Nach mbeadh tusa mar an spúnóg mhór. No, mise i gcónaí spúnóg beag. Oh wow, pillow princess, alright. Tá mé sick a bheith mar spúnóg mhór. Like déanam cothromaíocht agus tabhair cead dhúinn a bheith mar spúnóg beag, scaití.

Sin chomh greannmhar! Oh my God! Yeah. No mise i gcónaí bím i mo spúnóg mhór. Ach sin an chaoi cheart a bheadh sé, caithfidh mé bheith mar spúnóg mhór because then níl aon gruaig ag dul isteach i m'éadan. No, sílim caoga caoga, sílim roinn an freagra. I think gur ceart duit róta a chur suas ar an balla agus.
Ceapaimse gurb eod rún le haghaidh an Ard-Fheis.

Bhí brionglóid bhí brionglóid agamsa aréir gur tháinig James chugainn agus dúirt sé Níl mé ag iarraidh an phodchraoladh seo a dhéanamh libh so tá mé róghraitheach ag imirt spóirt!
James! How could you? And do you know what, bhí mé chomh- Níl mise actually ann. Bhí mé chomh corraithe and I was like fear kind of realised like ní raibh a fhios agam go raibh mé chomh go raibh an oiread sin eagla orm go gcuirfeadh

What do you call it? Céard a bhfuil le rá? Yeah, bhí cúpla brionglóid an-, an-, an-ait. Agus nuair a mhuscail tú ar an maidin then, an raibh fearg ort ar James. You know corruair bíonn brionglóid agat ar dhuine and then you're like that's it. Yeah, so bhí mé, yeah, bhí mé brónach is sórt crosta because tá muid in ainm is teacht ag deireadh an tsraith go luath agus dúirt sé yeah seo an t-eagrán deireanach a dhéanfaidh mé libh riamh. And then dhúisigh mé is shíl mé go raibh muid actually críochnaithe

Bhí sibh mar Cece ó New Girl, fá choinne cúpla bomaite, agus ansin d'athraigh sibh agus Winston agus Nick a bhí ann agus. Dá mba mise Cece as New Girl, bheadh mé just breathnú as guthanna na mí, ar mí. Bhí muid ar an mbealach go Féile na Gealaí agus thiomáin mise isteach san uisce de thimpiste Ach bhí, ó mis, bhí mise mar Schmidt agus sílim go raibh James mar Cece agus tharraing, tharraing mé, tharraing mé Cece amach as an, amach as an uisce, like, no bother, bhí mé chomh láidir. Agus ag fanacht ar thaobh, ar thaobh na habhna, or cibé áit go raibh muid, bhí an bheirt agaibhse mar Winston agus Nick, agus bhéic sibh, um, Accio carr ar an gcarr a bhí san uisce agus léim an carr amach as an uisce agus thiomáin muid an chuid eile den bhealach go Féile Gealaí, no bother. So yeah, Accio carr, sin an t-ainm a bheidh ar mo chéad mhac, actually. Um, Agus ar an phointe sin.
Cén chaoi nach bhfaca mé an friggin sin ag tíocht? Cén chaoi nach bhfaca mé sin ag tíocht? Accio goitse! Goitse don lón Accio! Goile Accio! Goile! Goile!
Yo Accio! Yo Accio!
Accio! Cas ar do chol ceathar seo! Expelliarmus!
Siú!

Fuair, chonaic mise rud ar an nuacht and it was like two Johnnies to do first video podcast in, on, in, in Ireland on Spotify and I was like, ah, ah, ah, Na Seansálaithe ar dtús. I think not, muidinne a bhí ag déanamh é. Um, way before na, na, na, na beirt Johnny. Um, so, lá

Feckin' plugs againn le déanamh anois, which is great! Tá sé dochreidte ach tá eagla orm go bhfuil mé ag déanamh dearmad orthu. So, chéad plug is an ceathrú lá de mí Márta, an Cabáiste Cabaret. Tá mé féin ag déanamh eh, grinn ansin agus beidh Áine agus James, question mark, i láthair? Yes, beidh siad possibly. Definitely Áine anyway agus possibly James, so má tá sibh ag iarraidh teacht linn agus bualadh suas linn, beidh sin craic ar dóigh. Agus ansin ar an 11ú lá de mí na Márta,

Barracks, Coileáin, sorry, in ar Lá Fhéile Pádraig, so beidh sin ar siúl ag a dó a chlog? Yeah, dó a chlog, yeah. Yeah. Ceapaim. Um, so déanaigí cinnte go bhfuil sibh ansin, nuair atá sibh, you know, bréan don, don mórshiúl a bhíonn ar siúl, mm -hmm. um, le teacht siar chuig Féile na Gealaí agus muidinne a fheiceáil. Um, is fiú teacht, is fiú do dhaoine teacht an lá, beidh IMLÉ ann, beidh Róisín yep. Seoighe, beidh... Yep.

Could be yet, who knows? Coimid inge just é actually á eagrú, it's just it's it's actually just anois. Agus nuair atá sé beidh muid obviously ag déanamh fógra air. But go dtí sin, go raibh míle maith agat as ucht bheith ag éisteacht linn. Bhfuil aon rud eile ar rinne muid dearmad de, aon phlugs eile?